Taonani, taonani, taonani, taonani amayi ndi abambo, taonani, taonani tsikana mukumuonapoyo ndi tsikana siwakunjanso iyayi, ndi tsikana wathu wathu wa Chimalawi koma anabadwira ku South Africa kumeneku ndithu ndi kumene iyeyu ndithu wakulira koma ndi Mmalawi weniweni ndithu. Mtsikana ameneyuyu ndi tsikana woyimba ndithu ndipo. Anthu oyimba akumudziwa bwino lomwe koma mtsikana ameneyu padakali panopa ndithu akukhalira kuja ku Nigeria ndikumene ndithu iyeyu akukhalira koma amabwelabwela ndi mmalawi ndithu amayankhula chiyankhulo ngati chathuchi koma mtsikana ameneyu wadabwitsa anthu kwambili pa masiku amenewa pamene anapita ndithu pa broadcast pamene iyeyu ndithu anafotokoza pa interview yake kunena kuti iyeyu samayenda ndi amalawi chifukwa choti amalawiwo ndi osauka kwambiri alibe chilichonse koma iyeyo amayenda ndi ma big enieni ndipo anthu ngati akufuna ndithu asosole kalibwasa wake iwowo ayende naye apange naye ndithu zofunikira iwowo ati akuyenera kuti akhale ndithu ndi makobiri osachepera 40 miliyoni kuti asosole iyeyu otherwise Amalawi amenewa ndithu akagwele kapena munthu wina aliyense akagwele ndithu opanda ndalama ngati zimenezi komanso ndithu anapitiliza kunena kuti iyeyutu tsiku lina lakenso anachitapo ndithu zimenezi ndithu za dama ndithu ndi anthu osachepela awiri ndithu akuti aah pamenepo ndipamene ndithu anaoneka kuti iyeyu anasangalala ndithu kusonyeza kuti ndithu nthawi Tikunena athu zija zonena kuti osakhala mamuna mmodzi kapena mkazi mmodzi koma pamakhala kagulu ndithu, kagulu ka azimayi, kagulu ka anyamata kuti iyeyu ndithu nkuchita naye zimenezo. Anapitiliza komansotu mu statement yake iyeyu ndithu ananenetsa kunena kuti iyayi sangayende ndi mnyamata ameneyu Nyau King chifukwa chonena kuti iyeyutu ali ngati ndithu mchimwene wake koma tos. ti akhoza kuyesa mwayi wake komano angokayikira kuti kodi Tostiyo ali ndi mphamvu zenizeni makamaka iyeyu ndithu kumusiku kapena iyeyu alibe mphamvu koma Tosti ngati ali ndi mphamvu zenizeni akudzitama akudzichemerera apite ndithu ampeze nambala yake ili paliponse apereke nambala yake kumeneko ndithu kuti ampeze iyeyu ndithu mtsikana wotchuka kwambiri mtsikana woyimba ameneyu mtsikana wa ku Malawi ameneyu Mtsikana amene ndithu wakhala akuyenda ndi anthu osiyanasiyana makamaka pa nkhani ya mayimbidwe, pa nkhani ya kuchipinda, pa nkhani ya zosiyanasiyana, mtsikana owirira kwambiri komanso mtsikana ameneyu ndithu wanenetsa atamufunsa kunena kuti kodi ndi m'Malawi uti amene umamuona kuti iweyo alibe tsogolo koma amangokakamiza, sanabise mawu ndithu wanenetsa kuti Temwa iyeyu ndithu alibe tsogolo ndipo palibe chimene angachite. Kulibe kumene angapite koma akunenanso kuti Tuno nayenso akuyenera ndithu apange polish up ngati akufuna kuti apitilize maimbidwe yake apamwamba ndithu komano iyeyu ndithu wayamikiranso anthu enanso pamenepo ndithu mumaimbidwe yawo kuti iwowa ndithu amaimba nyimbo zapamwamba komanso iyeyonso Wapitirizanso makamaka kunenanso kuti anasiyana maganizo makamaka ndi Namadingo kapena timu yake ya Namadingo anasiyana nayo maganizo pa zinthu zina n'zina, inuyo mukudziwa kuti music industry sipang'ono, si zinthu za mwana ukanaphala, zimafunika kugwirizana kunena kuti mmene tikupanga chonchimu nyimbo imeneyi ipite ku gulu, nyimbo iyi ituluke, ilowetse mu album, nyimbo iyi ituluke ngati single, ngati mwapanga collab, komatu n'zovuta kwambiri, koma mtsikana ameneyu ndithu. wabweretsa mpungwepungwe kwa azibambo ambirimbiri amene akufuna akayese mwayi wawo komatu zilikotu ziliko mavalidwenso amene mukuwaonawa ndi amenenso akuonetsanso kuti ena kuti azibambo ndithu sakupeza mpumulo afuna atakaona pamene ndithu panayambira miyendo kodi msana unayambira pati kodi zinakhala bwanji kwenikweni ndiyetu zilikotu ziliko Zilikotu ziliko anthu amangoona ngati kuti mwina ndikuonjezera tapitani mukaone podcast imeneyi mukamva ndithu zimene zonse zimene iyeyu anayankhula